Ustaz Dramé ne kɔni ne tɛ yafa i ma dɛ. I bɔra ka yafa deli mɛ ne b'a dɔn k'a fɔ e ma bɔ ka yafa deli Ala kama i m'a deli kira kama e y'a deli de paseke Mali otoritew y'i arapele a bɛ se ka kɛ kɔnvokasiyɔnw de don e kama i bɔra ka na yafa deli ne kɔni tɛ yafa dɛ paseke depi an ma wolo an fa n'an baw olu bɛ mawuludu ni fɛti la i nan'i jɔ yan k'a fɔ k'o ye bidaya ye Bidaya mana k'o ye c'est qu'an fa n'an baw kun b'o bidaya de kan i y'u dɔgɔya ne kɔni tɛ yafa dɛ ne tɛ yafa fo alikiyama jɔ ne tɛ yafa i ma ninnu dɔw yɛrɛ filɛ ninnu kan ka interdit wajulu ou bien réseaux sociaux sanfɛ e bɛ bidaya fɔ e fa ni ba e, e ba furula cogo min na est ce que e b'a dɔn a kɛra cogo min na alors que aw karamɔgɔw bɛ furu kɛla bi an bɛ don min na ko bi cogo min na a tɛ kuranɛ foyi kɔnɔ k'a fɔ de ko woro fɔlɔ woro filanan woro sabanan silamɛ furusiri a si tɛ kuranɛ kɔnɔna na mais an bɛ k'an ɲɛ tugu aw ka kow kan k'a j'aw bolo ka tugu aw nɔfɛ parce que aw ye diinɛ kɛ sens interdit de bɛɛ ma i m'a faamuya n'i ye ɲininkali kɛ fɛn fɛn la a y'o kɛ i b'a fɔ nin tigi ye kafiri ye nin tigi tɛ silamɛ alors que aw de tɛ silamɛ aw nana diinɛ kɛ privé de alors que public de don bɛɛ de jɛma ka k'a la bɛɛ de kan ka jɛma kan diinɛ la i m'a faamuya n'i tɛ fɛn min dɔn a bɛ ɲɛf'i ɲɛnɛ mais n'i nana u ɲininka dɔrɔn hali cɛ bɔra ka ɲininkali dɔ kɛ karamɔgɔw la hali sini mɔgɔ ma se k'a jaabi ni mun bɔra o b'a dɔgɔya k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka ala sɔsɔ a bɛ fɛ ka ala sɔsɔ tɛ yen fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ i b'o de d'a tigi ma jaabi la n'a tɛ kuranɛ kɔnɔ n'a bɛ yɔrɔ min i b'o de fɔ ni nkalon don fɛnɛ i b'o de fɔ Ustaz Dramé nana don jumɛn nin wolola don jumɛn Ustaz Dramé de taara hijikɛyɔrɔ la sa ou bien umura de don je sais pas foyi tɛ mɔgɔ de bɛ ninnu kɔfɛ n'i donna wahabiyaya na dɔrɔn i bɛ i ko bi ou bien sunaya la dɔrɔn k'i ye rezo sosiyo minɛ i dɔnna dɔɔni dɔrɔn i b'a ye mɔgɔw de bɛ na u jukɔrɔ k'u kɔkɔrɔmadon k'u bila manamanakanfɔw la e bɛ se ka bɔ k'a fɔ jamana kuturu 80 combien de 80 combien pourcent de musulmans e bɛ se k'a fɔ olu ma cogo di k'olu ye bidayaw k'olu ye bidaw ye e m'a dɔn nin ye manamanakan fɔ dan ye bonya tɛ yen tuguni mali yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi wajulu ko nin kan ka jate minɛ i m'a faamuya ibrahima bɛ ka mun kɛ burukina de u kan ka n'o kelen de kɛ mali kɔnɔ n'u ye mun ye manamanakan fɔ la kaso tɛ kɛ dɛ ka taa an ka dumuni latiɲɛ u la a y'u ta a ka t'u bila fɔrɔn na u ka kɛlɛ kɛ u k'u yɛrɛ dɔn u k'a dɔn k'a fɔ ko mali dan tɛ bamakɔ kɔnɔna ye namaraya la ye k'i da sumaya la yen nɔ k'o t'a dan ye paseke manamanakan fɔ cayara an ka jamana nin kɔnɔ trop walayi bilayi e wolola don jumɛn mɔgɔ minnu bɛ k'u atage ko yefuke ubiyɛn gɔnbɛlɛkɛni a ye sabali pasike usutazi kelen kama a kana nana mɔgɔw lagosi a nɔfɛ i m'a faamuya a ma olu si ye nin kɛlɛ sugu la nin dangaden de nana ka na manamanakan fɔ mɔgɔw ma i fa filanw i ba filanw i wolola ka minnu to dugukolo sanfɛ i bɛ n'i sigi olu ma k'olu ye bidaw ye esike yan'i ka kuma yɛrɛ i bɛ refilesi fɔlɔ ubiyɛn bagan nin ubiyɛn bagan nin an y'e tolere ka tɛmɛ depi lɔntan mɛ i tɛ k'a dabila i taara umura la ou bien je sais pas i taara mun na yen i taara i jɔ yɔrɔw la ko mɔgɔw bɛ ka tamaro d'aw ma gerebuden ko e, e, e, arabu bɛ hinɛ sa arabu bɛ hinɛ aventurier bɛɛ kan k'e haramuya parce que arabuw ye mun yɛrɛ da an aventuriers kan hali sini a nɔ b'anw dusukun na a tɛ bɔ an kɔnɔ fo k'an sa parce que arabuw kun mana anw ye u ka jamana kan a dɔw bɛ daji tu i m'a faamuya a dɔw bɛ mun kan na an yɛrɛ de b'a dɔn e danga den e talen fu dɔrɔn ka taa n'e ye yen nɔ e bɛ t'olu ka tamarow minɛ k'olu ye hɔrɔn ye esike i bi e b'i yɛrɛ dɔn yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛdɔn tilalen la a mɛnna walayi mali otoritew kan k'e interdit n'u y'i ye rezo sosiyo kan manamanakan fɔ la u k'i ju datugu u yɛrɛ kun man k'i interpele ubiyɛn k'a fɔ ko k'i averti u kun kan k'e ju datugu de nɔrɔmaliman k'i bɔ mɔgɔw cɛma parce que an tɔɔrɔla aw bolo kuwa aw yɛrɛ waajulikɛlaw kama silamɛya yɛrɛ nege tɛ mɔgɔ si la tuguni n'aw yɛrɛ damaw ma taa ɲɔgɔn ɲɔgɔn dɔgɔya n'aw ɲininkana kuma min na o jaabi tɛ sɔrɔ aw bolo a ye fɛn bɛɛ kɛ haramu ye an ma diɲɛ fɛn bɛɛ kɛra haramu ye kerecɛnw yɛrɛ ka wusa n'anw silamɛw ye bi bi in na u tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ u tɛ don mɔgɔ gasi la u da tɛ mɔgɔ ka ko la mɛ anw silamɛw kɛra mɔgɔ tɔɲɔlaw de ye dugukolo nin sanfɛ an bɛ don min na ko bi an tɔɔrɔla aw bolo ne kɔni b'a dɔn san tan ubiyɛn san mugan ɲinan kɔfɛ silamɛya ko nin yɔrɔ aw bɛ ka misiriw jɔ yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ mɔgɔ tɛ ka t'u kɔnɔ o si t'aw sɔn hakili la a b'a dɔn aw bɛ mun kan aw tɛ tiɲɛ kan n'aw dun ma sabali san tan ubiyɛn san mugan ɲinan kɔfɛ walayi mɔgɔ tɛ don mali misiri si kɔnɔ tuguni paseke aw ye bɛɛ tɔɔrɔ aw yɛrɛ ma bɛn kelen na dɔ bɛ n'a fɔ k'a ɲugulen don yan fɛ dɔ bɛ na o k'a jɛlen don yan fɛ aw yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn faamu ubiyɛn kuranɛ nin tɛ kuranɛ kelen de ye ubiyɛn aw bɛ mun de nɔfɛ han furusiri lajɛ n'i taara i ka muso furu la bi a a ye taa ni woro fɔlɔ ye a ye taa ni woro filanan ye a ye taa ni woro sabanan ye a ye taa ni woroba ye silamɛ furusiri bɛ taa kɛ misiri la dɛ o tɛ o kun tɛ foyi ye alimami pɔsi kɔnɔna a tɛ kuranɛ kɔnɔ furu bɛ siri ni seereya de ye i ka mɔgɔ bila ka taa muso fɛ yen nɔ a bɛ taa ɲininkali kɛ ni den fa n'a ba jɛra n'a ye k'an y'an den di karisa ma seere ka k'a la furu banna kuranɛ kɔnɔ a y'an tɔɔrɔ wala a y'an tɔɔrɔ a ye cɛ o cɛ bila waribɔ la nin ko silamɛ furusiri misiri kɔnɔ ubiyɛn tanni n'o yan fɛ nin walayi n'an taara lahara a bɛ taa a bɛ t'u ka wari lasegin u ma paseke aw tɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye dɛ bɛɛ tɔɔrɔla bi dɔw yɛrɛ se t'u ye ka furu yɛrɛ kɛ k'a sababu kɛ a alimamiw ye aw de ye furu gɛlɛya u bolo parce que u t'a dɔn u bɛ furu kɛ cogo min se t'u ye han ni furu ka nɔgɔn de i b'a fɔ a fɔra kuranɛ kɔnɔ cogo min na i bɛ taa n'i bangebaga ye i bangebaga bɛ taa ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ muso an taara dɔ den ɲini den fɛnɛ ko den fa n'a ba ko an y'an den d'aw ma wari bɔ ko tɛ yen n'u yɛrɛ ye mun fɔ k'a k'o d'u ma n'o se b'aw ye a b'o d'u ma a b'a discuter furu bɛ tɛrɛmɛ de i m'a faamuya mɛ aw bɛ b'o la a bɛ taa cɛ tɔɲɔ misiri kɔnɔ misiri kɔnɔ wari dɔ de bɛ taa yen nɔ i m'a faamuya i bɛ fɛn dɔw de labɛn komi tamaro bɔnbɔn ni se t'a tigi ye a b'a kɛ cogo di furu yɛrɛ kɛra faama de ta ye bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn o de kosɔn muso si tɛ to la furu la parce que aw wajulukɛlaw de kan k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la k'u bila chemin droit sanfɛ furu tɛ kɛ tan furu bɛ kɛ tan nɔ de furu ma dabɔ wariko kama furu dabɔra de k'i jɔ muso jigiya n'a ka fɛn bɛɛ kɔrɔ i k'a balo i kana dɛsɛ a balo kɔrɔ gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen fɛnɛ i m'a faamuya mɛ i kɔni ka kɛ fɛn dɔ la bolominɛ yɔrɔ dɔ ka k'i la i ka se ka muso ni a fa n'a ba kun bɛ dumuni min d'a ma e kana na kɔli o la k'o d'a ma mɛ a y'anw tɔɲɔ bi a y'anw tɔɔrɔ bi an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ mun kɛ i bɛ taa nin ka wajulu lamɛn sisan nin b'a f'i ɲɛna ko ka ka ka kulusi don ka se nin niveau ma ko haramuyali nin b'a fɔ k'a jigin ka se dugu ma nin b'a ne yɛrɛ t'a dɔn an bɛ mun nɔfɛ yan à la fin quoi n t'a dɔn an bɛ mun nɔfɛ an bɛ alijinɛ de kɔ wa ou bien an bɛ an bɛ an bɛ mun de nɔfɛ au juste ne yɛrɛ t'a dɔn quoi tellement que mɔgɔw tɔɔrɔla silamɛya ko la seli ɛri u bɛ n'u jɔ u ma 14 heures a e bɛ ka seli ka sɔrɔ seli ɛri ma se dɛ ala m'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna ko 14 heures 14 heures 30 k'i ka seli ala m'a fɔ mɔgɔ si ye ko 18 heures ka seli ala m'a fɔ mɔgɔ si ye fajiri la ko ko 5 heures du matin de ka seli taamasiyɛnw de dira taamasiyɛnw a ma fɔ mɔgɔ si ye ko seli ɛri ye nin de taamasiyɛn de dir'i ma o de ye wagati ye wagati dun bɛ yɛlɛma kuma bɛɛ ni wagati yɛlɛmana c'est que ne bɛ seli 16 heures don bɛɛ ni wagati change la ni temps change la don min na o don fɛnɛ seli ɛri kan ka change e nɔfɛ mɛ a ye bɛɛ tɔɔrɔ quoi walayi bilahi a ye bɛɛ tɔɔrɔ silamɛya nin nege yɛrɛ tɛ mɔgɔw la tuguni i m'a faamu k'a sababu kɛ aw ye a ye bɛɛ tɔɔrɔ dugukolo nin sanfɛ